mukumvera radio nafe tsopano tikupatsirani nkhani mwatsatanetsatane ndipo usiku wa lero muli ndine eric norman kwaira koma poyamba nayi mitu ya nkhani zathu pofuna kuphunzitsana zinthu pakayendetsedwe ka ulimi mdziko muno Adindo a zaulimi mdziko muno apemphedwa kuti adzichita zionetsero za ulimi. Bilu ya zamalo komanso bilu ya zachuma ndi ena mwa mabilu omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr Lazarus Chakwera wasainira. Nthambi ya Dodma yati zotsatira za namondwe wa Gombe zaonetsa kuti wakhudza mabanja ambiri m'maboma akumwera kwa dziko lino. tili ndi izi ndi zina khalani pomwepo tsopano tikupatsirani nkhani zathu mwatsatanetsatane mlangizi wamkulu woona zosamalira nthaka m'boma la lilongwe emile nyondo kayipalima wapempha adindo a zaulimi mdziko muno kuti adzichita zionetsero za ulimi pofuna kuphunzitsana zinthu zosiyanasiyana pakayendetsedwe ka ulimi a kayipalima ayankhula izi lachitatu ku chigonthi epa m'bomali pa chionetsero cha zaulimi chomwe chinakonzedwa pofuna kubweretsa pamodzi alimi ochokera madera osiyanasiyana iwo ati chionetsero chimapereka mwayi kwa alimi ophunzitsana njira zamakono za ulimi kuti azitha kukolola zokolola zochuluka mtolankhani wathu tadeya kholola analankhulana ndi a kayipalima malo ambiri mwina boma linga- lino la lilongwe komanso ndi maboma ena onse ndikutheka chionetsero ngati ichi chisanapange Aaa mo zomwe ndingakambe zona kuti chionetsero ndi chofunikira kwambiri. Zofunikira chifukwa chani? Chionetsero ngati ichi chimathandizira kuti alimi ena amene upangiri ngati umenewu sakuudziwa azaphunzire nawo. Mwachitsanzo ku dera kuno tabwera tayenda ma section atatu. Ma section atatu amenewa alangizi a madera amenewo amakhala kupere ama amakhala kupereka ma upangiri osiyanasiyana kwa ala kwa alimi awo amene ali mdera limenelo. Ndiyeno monga mukudziwa kunena kuti alang alangizi Alangizi athu amafika alimi ochuluka amene mwina sangamakwanitse kuti chaka chonse afikire kwa wina aliyense. Ndiye chionetsero ngati ichi chimathandizira kuti alimi ena akumadera kwina abwere monga mmene abwerera tsiku la leroli moti taphunzira nawo zambiri zomwe zikuchitika kuno. Kutanthauza kuti mauthenga onse amene taona kuno ngati kudera, monga taona kavyalidwe ka soya malaini awiri kumene kuja, taona chimanga chovyala m'maenje chikuchita bwino monga mukudziwa. ndi mmene kusintha kwa nyengo kulili mvula ikumagwa mwa njomba. Afotokoza ati alimi pamene paja kuti ulimi wa m'maenje wathandiza kwambiri chimanga chake chikuoneka cha green bwino, cha thanzi, gumu lake wamkulu bwino, kusonyeza zoti kubyala mu ulimi wa m'maenje manyowa amene amakhala ali pa maenje paja komanso mnyontho omwe umakhala ukupezekera nthawi zonse osauma zikuthandizira kuti alimi aonenso kuti ulimi uwu ndi wabwino, ngakhale mvula yagwa yochepa ine ndikhoza kukolola.
M'mawu ake, mlangizi wamkulu wa zaulimi pa Chigonthi EPA Douglas Malasa, wayamikira mgwirizano pakati pa mafumu ndi magulu ena okhudzidwa kuti chionetserochi chikwaniritsidwe. Iwo akufotokoza. Zionetsero kuti zichitike pamafunika mgwirizano kwambiri moti kuno chionetsero chimene tinapanga kuno ku Chigonthi EPA chimene mapeto ake tinakamalizira kwa Chiweza, tinagwira ntchito imeneyi mogwirizana ndi mafumu a dera lino makamaka ma adc level, tili nawo ma adc awiri, a senior TA Chitukula komanso kwa TA M'bang'ombe. Onsewa tinakhala nawo pansi kuona kuti tipange chiyani, tinagwirizana kusonkhasonkha kangachepe kuti nanga sipofunika pomaliza pa chionetsero pamafunika kudya. Komanso sitinagwire tokha, tinaphatikizana ndi anzathu amene timagwira nawo ntchito ngati ma NGO, ma partners athu. Tili ndi a Windmill, Ambassador, a African Relief, tili nawo World Relief, tili nawo amenewa. A Hotnet tili nawo anatigwiranso pamkono chifukwa iwonso anapanganso chimodzimodzi imene inapangitsa kuti kumapeto kwake tipange chionetsero chimene kwa ifeyo sitidzachiiwala. Mfumu yaikulu M'bang'ombe ya m'derali nayo yapempha mafumu kuti atengepo mbali pa ntchito yosamalira mitengo m'madera awo. ndipo iwo akufotokoza. chofunikira kwambiri ku magulupu, gulupu aliyense akhale nchithuthuzi chokhala ndi mitengo paliponse poyenera mtengo pa zifukwa zimenezi ineyo ndakondwera kwambiri kuti mpofunika zionetsero ngati zimenezi zitamachitika kawirikawiri pa zikamapanda kuchitika zionetsero zimenezi anthu sadziwako chilichonse Kwa chifukwa cha zionetsero zimene zimabwerazi zimapangitsa kuti anthu azindikire china chimene samazindikira chofunika anthu abyale mitengo azisamala kuti pakhomo pawo pakhale mwana alirenji asamavutike kuphika kapena moto wochitira ophitsa madzi osamba azimuna awo azimayi azikhala ali anthu ofunikira kwambiri kuti nkhunizo zizikhala kuti zichokera ku mitengo osati kumadula mitengo pamene iwe sulubyala mtengo sibwino
Mtsogoleri wa dziko lino wasainira mabilu asanu ndi limodzi 6 pa mabilu okwana 20 omwe nyumba ya malamulo inavomereza mkumano wa zokambirana omwe wangothawu. Malinga ndi mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za ku nyumba ya malamulo a Maxwell Thyolera ati mabilu omwe asainiridwa ndi monga bilu ya zamalo komanso bilu ya zachuma. A Ntcholera anati mtsogoleri wa dziko lino anasayinira mabiluwa pa 31 Malichi 2022. Iwo akufotokoza. Malamulo amene asayinidwa padakali pano alipo okwana 6. Ambiriwo ndi okhudzana ndi ah, nkhani za chuma izi ah, makamaka ma taxne- taxation bills ah, ina ndi ya value added tax imene ah, yachotsa msonkho pa mafuta ophikira ndi zina Ah, komanso pali ah, ah, public financial management act imenenso yasainidwa komanso kuphatikiza nkhani ya zamalo ku nkhani ya zamalo panali um, zokamba zambiri mbuyomu mafumu anachotsedwa kuti asakhale nawo gawo loyang'anira malo nde timadabwa ife kuti ah kodi zotheka bwanji chifukwa mfumu timati gogo chalo ndiye chalocho ndiye malo nde zinali uh, zosamveka kuti gogo chalo akapezeka akhale chalo koma wopanda umwini pa nkhani ya malo ndiye zimenezo zakonzedwa ndipo apurezidenti asayinira kuti likhale lamulo
kuyankhula kumeneko kwa Ntcholera Mtsogoleri wa nyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda wadandaula ndi kusoweka kwa upangiri wothandiza pa boma kuchokera ku mbali yotsutsa ku nyumba ya malamulo. Malingana ndi a Banda, kusagwirizana komwe kuli mchipani chotsutsa cha dpp kukupangitsa kuti mbali yotsutsa ku nyumba ya malamulo kuzipitirira kufowoka. Apa a Banda alimbikitsa zipani zina zotsutsa kuti zikhale zogwirizana n'cholinga chopereka mfundo zabwino zomwe zinkhoza kuthandiza nzika za dziko lino. Ndipo iwo akufotokoza.
Kugwirizana kwa anthu otsutsa boma kapena aphungu otsutsa boma kumathandiza kuti adzipereka malangizo ogwirizana komanso amphumphu ku boma limene likulamula. Chitsanzo chachikulu n'chakuti pa nthawi imene Malawi Congress Party inali kotsutsa boma, ngakhale panali zina ndi zina zovuta ku zipani, koma tikabwera m'nyumba muno timaonetsetsa kuti ndife anthu ogwirizana ndipo tikuyankhulira mtundu wa Amalawi. Koma zimene zikuchitika tsopano m'nyumbamu n'chonena kuti Kwa anzathu otsutsa bomawo, mgwirizano wafika pokuti sukuchitanso, sukuyendanso bwino. Chikutipatsanso chikaiko kuti kodi utsogoleri umene uli m'nyumbawo akuulemekeza? Nanga zimene amayankhula utsogoleriwo n'zoti agwirizana ku gulu lawolo? Koma chachikulu kwambiri, ife sitikufuna tilowerere kumenekoko ku chipani chawo ayi. Koma ife tikufuna kuti akakanganakangana ku zipani kwawoko koma akabwera m'nyumba muno pakhale mgwirizano. Chifukwa taona kuti kumafika mpakana mkulu wotsutsa boma n'kumanyamuka kumapita kukhoti kumakayankha milandu. pamene kuisiya parliament ili mkati mwa zokambirana zomwe kuti ndiye kuti akumpanga disturb kapena akumsokoneza ndiye kuti ntchito imene akuyenera kuti ati- atipatse ife olamula atiunikire pamene tingathe kukonza ntchitoyo ndi yogwederagwedera nchifukwa chake tanena kuti zakundale kwawo sitidzilowerera ayi koma akabwera mnyumba muno abwere ngati gulu limodzi aumbe mkota zimene akufuna aunikire boma chifukwa mmene ankapanga malamulo a dziko lino anaona kuti Olamula ndi otsutsa onsewo ngofunikira kakendetsedwe ka dziko lino. Atsogoleri a chipani cha dpp ali ndi chiyembekezo kuti chipani chawo chibwereranso m'boma pa masankho a mchaka cha 2025. Izi ndi malingana ndi mtsogoleri wa chipanichi a Peter Mutharika omwe ati chipani chawo chikanali ndi mphamvu kuti chitha kubwereranso m'boma mchaka cha 2025. A Mutharika ayankhula izi lachiwiri m'boma la Thyolo pamwambo wokumbukira mtsogoleri wakale wa dziko lino malemu Bingu wa Mutharika. Oyankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno a George Phiri Ati kulephera kusintha zinthu kwa boma la Tonse kukupereka mwayi ku chipani cha dpp obwelera m'boma. Komabe a Phiri alangiza chipani cha dpp kuti chipewe kusankha atsogoleri amene sakufunidwa ndi a Malawi kuti masomphenya awo obwelera m'boma adzakwaniritsidwe. Mtolankhani wathu Sungen Mkutu analankhulana ndi a Phiri.
chimafunika kwambiri ndi budget chifukwa mkumano wawo unali wokambirana za ndondomeko ya zachuma cha dziko lino mmene dziko liyendere chaka chino kufikira chaka cha mawa nthawi ngati yomweyi ndiye tikhoza kunena kuti mkumanowu wayenda bwino koma wakumana ndi zokhoma zina zimene zikulozera kuti chitukuko cha dziko lino sichikupita patsogolo chifukwa taonapo aphungu akulephera kukumana chifukwa nyumbayo magesi kunalibe nthawi ina ndipo tinamvanso kuti nyumbayi madera ena ikudontha
nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya dodma yati namondwe wa gombe wakhudza mabanja oposa 35,000 ndipo mwa mabanjawa 11,000 ndiwo akusowa pokhala nyumba zawo zitawonongeka ofalitsa nkhani ku nthambiyi a chipiliro khamula atsimikiza za nkhaniyi A Khamula ati namondwe wa Gombe wakhudza kwambiri makhonsolo okwana 11 m'chigawo cha kum'mwera. A Khamula akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Lester Muhone.
M'mbuyomu tinatumiza anthu amene amathandiza kupanga kafukufuku pakaoneka kuti pachitika ngozi yogwa mwadzidzidzi yaikulu, aja amene timati a interagency assessment, Ah, ndipo amenewa anapita ku mulanje nsanje komanso phalombe ncholinga choti afulumizitse ntchito yopanga kafukufuku ncholinga choti tipeze kuti nchiwerengero cha anthu angati chimene chakhudzidwa nde mulipoti mwawo afotokoza onena kuti namondwe wa gombe anakhudza makhonsolo okwanira 11 ndipo kuti ah, mabanja okwanira 35383 anakhudzidwa ndipo mabanja amenewawa 11008 anasowa pokhala uh, zachisoni kunena kuti anthu okwana 39 anatisiya komanso anthu 20 anavulala mosiyanasiyana uh, nyumba zokwanira 18694 zidaonongeka koma mwa nyumba zimenezi 9006 zinaonongekeratu kunena kuti so anthu sangakakhalemonso nde kumbali ya chithandizo ife ngati nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mothandizana ndi anzathu amene timagwira nawo ntchito takhala topereka chithandizo chosiyanasiyana ku mabanja okhudzidwa monga ngati pogona komanso chakudya akhamula kufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu lester mhone ndi nkhani imeneyo tafikanso pamapeto pa nkhani zathu madzulo a tsiku lalero pa 7 april 2022 koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu ya nkhani zathu pofuna kuphunzitsana zinthu pakayendetsedwe ka ulimi mdziko muno adindo a zaulimi mdziko muno apemphedwa kuti azichita zionetsero za ulimi bilu ya zamalo komanso bilu ya zachuma ndi ena mwa mabilu omwe mtsogoleri wa dziko lino dr lazarus chakwera wasayinira nthambi ya dodma yati zotsatira za namondwe wa gombe zaonetsa kuti wakhudza mabanja ambiri m'maboma akumwera kwa dziko lino munali ndine eric norman kwaira mukhale ndi usiku wopambana